Фыузыншэм ди ныбжьэгъу лъапӏэхэ. Тӏэкӏу ипэӏэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, художественнэ нэтынхэм я редакцэ нэхъыщхьэм игъэхьэзырауэ дэ фи пащхьэм къитлъхьауэ щытащ нэтын зыбжанэ, адыгэбзэм и пщӏэр къэӏэтыжыным теухуа ӏуэхугъуэхэр къыщытӏэту. Абы щыгъуэ сэ си псэлъэгъуу щытащ усакӏуэ, тхакӏуэ, драматург, ӏуащхьэмахуэ журналым и редактор нэхъыщхьэ Ӏутӏыж Борис. Ныщхьэби Борис сэрэ дызэгъусэу зы нэтын фэр папщӏэ дгъэхьэзыращ. А нэтыныр адыгэбзэм и щыӏэкӏэм, и бэуэкӏэм, игъэпӏейтейхэр, абы иригузавэхэм тӏэкӏу нэхъ яхуэунэтӏауэ жыпӏэ хъунущ икӏи апхуэдэ псалъэмакъым дяпэкӏи къыпытщэну мурадыфӏ диӏэщ. Ауэ Борис псалъэмакъым щӏэддзэн ипэкӏэ сэ сыхуейт илъэсыщӏэ дызытехьам папщӏэ си лъахэгъухэм сехъуэхъуну, илъэсыщӏэ угъурлы псоми тхуэхъуну ар Тхьэм жиӏэ.
Сэрикӏ, си псалъэр хъуэхъукӏэ къыщӏэздзэнщ-тӏэ, Маринэ, уи хъуэхъум къыпысщэ щӏыкӏэу. Мис мы дызэрытыр нэщӏ мазэщ, мазэ лъапӏэщ. Хьидри къэсащи, дэтхэнэ муслъымэнми си гукӏи си псэкӏи сохъуэхъу къанэщӏар къабыл хъуну. Алыхьым дэтхэнэми псапэрэ гуапэу къаритыж. Адрейуэ, мис, зы илъэсыжь. къызэднэкӏауэ зы илъэсыщӏэ дыхыхьащ. Мы илъэсыжь къызэднэкӏар уэлей илъэсыжь тыншу щытащ, илъэсыжь угъурлыу щытащ жыпӏэмэ, гуэныхь къэпхьын хуабжьу илъэс гугъуу щытащ. Цӏыхум гузэвэгъуикӏ, гухэщӏи гуауи куэд халъэгъуащ мы илъэсыжь къызэднэкӏами. Мы илъэсыщӏэ дызыхыхьам Дызыхыхьар фӏырэ гуфӏэгъуэкӏэ къытпегъуэкӏыну Алыхьым жиӏэ. Дэтхэнэми сохъуэхъу, мис мы илъэсыщӏэ дызыхыхьам хэт и мурад нэхъ дахэрикӏ, хэт и хъуэпсэпӏэ нэхъ инри, и гугъэ нэхъ ӏэфӏрищӏэ мы илъэсым къриубыдэу къехъулӏэну. Дэрикӏ, уэрэ сэри, Маринэ, Тхьэм абы дыхимын.
Тхьэм жиӏэ Борис. Япэ упщӏэр Борис, нтӏэ, мыпхуэдэу сыухуэну сыхуейт. Иджыблагъэ уэри ущыгъуазэщ абы дауикӏ ди щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым щекӏуэкӏащ зэӏущӏэшхуэ. А зэӏущӏэр къэбэрдей, шэрджэс, адыгей, адыгей тхыбзэхэм я ныкъусаныгъэ гуэрхэр гъэзэкӏуэжыным теухуауэ щытащ. Мис а зэӏущӏэм къыщаӏэта ӏуэхугъуэхэм, абы тражыӏыхьахэм и гугъу уэзгъэщӏынут иджыпсту.
Сытепсэлъыхьынщ абы Маринэ, ауэ пэжым ухуеймэ. А зэӏущӏэм сэ ди жагъуэ зэрыхъунщи срихьэлӏакъым. Срихьэлӏэну хуабжьу сыхуеящ икӏи срагъэблэгъауэ щытащ, егъэблэгъэ тхылъи къысӏэрыхьат. А ӏуэхугъуэ абы къыщаӏэтахэр пэжым ухуейм сэрикӏ си гур зэрыгъу ӏуэхугъуэу щытщ. Абы щхьа срихьэлӏэну хуабжьу сыхуеящ, ауэ узэрыхуейуэ псори хъурэ? Узыншагъэ ӏуэхукӏэ си ӏуэху къикӏакъым, срихьэлӏэфакъым. Ауэ сримыхьэлӏэфами, кӏуэ, мы укъызэрызэупщӏамкӏэ мащӏэ куэдми зы жэуап гуэр естыфын хуэдизу а ӏуэхугъуэ абы къыщаӏэтахэм сыщыгъуазэу къысщохъури, сэри зыгуэрхьэ тежысӏыхьынущ мыбы укъыщыдэупщӏакӏэ. Мы зэӏущӏэр къызэӏуахын ипэ къихуэу. Кабардино-Балкарская правда кӏэзетым тетауэ щытащ тхыгъэ иныфӏ ди еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин итхауэ. Тхыгъэм икӏи моуэ зэщхьэщыхауэ икӏи зэкӏэлъыхьауэ абы къыщаӏэтыну ӏуэхугъуэхэр итащ. Езы Къумахуэ Мухьэдин ди еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин и ӏуэху еплъыкӏэри хэтыжу. Псалъэм къыдэкӏуэу жысӏэнщи, Къумахуэ Мухьэдин цӏыхум ямыцӏыхуу сэ езыгъэцӏыхужынуракъым, ауэ итӏани Абы щӏыжысӏэм щхьэусыгъуэ, ар щӏыжысӏэм щхьэусыгъуэ иӏэщи, Къумахуэ Мухьэдин зэрыжаӏэу акъыл гъэтӏысарэ щӏэныгъэ гъэтӏылъарэ иӏэу еджагъэшхуэ дыдэщ. Ар ди республикэм къыщацӏыху адыгэ щыпсэу республикэхэм къыщацӏыху къудей мыхъуу, ди къэралым къыщацӏыху къудей мыхъуу, дуней псом къыщацӏыху еджагъэшхуэщ жыпӏэ хъунущ. Ар егъэлеиныгъэ хэлъу зыгуэрхэм къащремыхъу, ар апхуэдэу щӏыжысӏэращ. Дуней псом, къэрал куэдым щыщу цӏыху куэд кавказыбзэхэм йолэжь адыгэбзэри абыхэм хэту.